min ye banki mɔndiyali ye Unhun. ani mali mun de b'a ni ɲɔgɔn cɛ wariko nasira la Unhun. sɛbɛnnikɛla ko Unhun. karamɔgɔ daba tunkara min ye an ka sɔrɔ nafolo minisiri Unhun. n'o ye alifuseni sanu ye Sanu. sɛbɛnnikɛla ko alamisa tɛmɛnen don bɛnna juin kalo tile mugan ni wolonwula Unhun. ale tun bɛ conseil national de transition min ye CNT kɔnɔna la Unhun. ni ka da don min ye nafoloko kuma la Unhun. sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya gɛlɛyaw dadalen bɛ ɲɔgɔn kan Naam. mali ale y'a bolo maana bɔ nafolo dɔ nɔfɛ min ye banki mɔndiyali ye Unhun. sɛbɛnnikɛla ko sɔn kɛra o ma Unhun. karamɔgɔ daba tunkara min ye avril kalo tɛmɛnen u y'o labila an ka jamana ye Unhun. n'o bɛ t'i jɔ dolari wari miliyɔn bi duuru miliyɔn bi wɔɔrɔ la Unhun. sɛbɛnnikɛla ko Unhun. a ko dolari wari lamerikanw ka dolari wari miliyɔn bi wɔɔrɔ Unhun. karamɔgɔ daba tunkara n'i y'o bama yɛlɛma k'o kɛ sefa ye Unhun. o ye miliyari kasabi caman ye Unhun. Sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya gɛlɛya minnu dalen bɛ ɲɔgɔn kan mali mako bɛ nin na bi karamɔgɔ daba tunkara bɛnkan kɔnɔna la ka sɔrɔ a ma kɛ ni jagoya ye a bara ta min ye banki mɔndiyali cɛbaw ye u y'a jira k'a fɔ mali kɔni bɛ nafolo in sɔrɔ min y'an ka kɔnti ye CEDEAO kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ a bɛna taa bila kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko an sigilen bɛ k'o makɔnɔ karamɔgɔ daba tunkara min kɔni mako mako ni gɛlɛya gɛlɛya nana da ɲɔgɔn kan min kɔni ta tɛ ka bɔ sisi tɛ ka bɔ mali filɛ ka kɔmasegin kɛ ni ka ɲininkali kɛ min ye minisiri alifuseni sanu ka kuma la ni ka banki mɔndiyali sɛgɛrɛ mun de bɛ yen hali bi an bolo ma da an ka wari kan wari ma bila mali ka kɔnti la karamɔgɔ daba tunkara u y'u dafa kuma min na o de ye min kɔni ye ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kanba la yaasa olu ka nafolo in ta k'o di mali ma o tuma ko waleya dɔ bɛ fo an k'o kɛ waleya fɔlɔ mm. karamɔgɔ daba tunkara n'u y'a ta k'a di an ma mm. i b'a ye k'a fɔ mali bɛna taji minnu san ni k'o kɛ an ka mansinw kɔnɔ mm. ni k'o kɛ armée ka mobiliw kɔnɔ o tuma k'an bɛ taa san CEDEAO jamana dɔ kɔnɔ mm-hmm. n'o ye AES kɔnɔna ye mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tunkara u ye kumakan wɛrɛ bɔ mm-hmm. k'a jira k'a fɔ k'olu ɲɛ bɛ gɛlɛya la mali kun kan o tuma min ye jamanakuntigi n'o ye kolonɛli asimi goyita ye k'a ka kɛ sababu ye karamɔgɔ daba tunkara min ye foroba baarakɛlaw ye ko ka caman tigɛ ka bɔ sara la Sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tunkara hali bi a ma ban min ye sara dɔgɔyali kɔfɛ u y'a jira k'a fɔ laɲini wɛrɛ kɔnɔna la ni ka maa caman k'olu gɛn ka bɔ baara la k'olu licencier sɛbɛnnikɛla ko min ye banki mɔndiyali ye a ko walasa mali bolo ka da a ka nafolo kan fo an ka nin waleya saba de kɛ pewu sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tunkara i b'a ye k'a fɔ nin kɔni kɛra jigilatigɛ belebeleba ye sabu n'i y'a lajɛ gɛlɛya minnu bɛ gɛlɛya min bɛ jamana in kan karamɔgɔ daba tunkara i b'a ye k'a fɔ nafolo in sɔrɔbaliya dɔ de bɛna fara gɛlɛya kan sɛbɛnnikɛla ko min ye alifuseni sanu ye a y'a jira k'a fɔ banki mɔndiyali bɔra jamana jigi kɔrɔ a bara ta nafolo in bɛ labila an ye don min na karamɔgɔ daba tunkara min kɔni jamanadenw ka gɛn ka bɔ baara la walima ka dɔ bɔ sara la a ko kuma ma fɔ nin kɔnɔna la min kɔni tajiko kuma ye o y'u da mɔgɔw la dɔɔnin sɛbɛnnikɛla ko n'i ye kow taabolo ye i b'a ye k'a fɔ min kɔni mali ni an ka sendikalisi olu ye tɛgɛnɔbila min kɛ a ko o tɛgɛnɔbila bɛ tali kɛ mun kan o de ye ka dɔ fara foroba baarakɛlaw sara kan don na nataw la ni nafolo sɔrɔla n'a fɔra ko dɔ bɛ tila ka na b'olu sara la o tɛ ka gɛlɛya dɔ wuli mali kɔnɔ min ye an ka jamana ye karamɔgɔ daba tunkara fɛn dɔ tɛ fɔ nka sifa bɛ dɔn min kɔni bɛnbaliya k'o don malidenw ni ɲɔgɔn cɛ nin y'o de natɔla ye wa ka funufunu wuli jamanakuntigi nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a mana mɛn cogo o cogo a na sidɔn